igbo bụ igbo ekene m unu wee na-anabata unu n'ụzọ pụrụ iche na emume asụsụ inu na omenala igbo afa m ka bụkwa maazị okeke wee na-asị ebe ọ bụla onye nọ wee na-achọ ife afọ ya-eli igbuo n'aka nni ị ya-egbu na mma igbuo n'aka ekpe ị ya-egbu na mma asị m na ọ ya-adịrịrị gị na mma wee na-anabata unu n'ụzọ pụrụ iche na oge asụsụ Igbo inu na omenala Igbo ịkọpụtara unu ụfọdụ omenala Igbo dị mma na nke tata ọ kwanụ ji ka anyị buru wee bịa eneghị anya ebe ọbụla ị na-ene ya na na mba ụwa niile ebe ndị Igbo nọ ma n'ala Igbo ma na mba Lagos ọ emume iri ji ọfụ ka onye ọbụla na-eme mana ụbọchị nke tata anyị ga-achọpụta ma mata ihe bụ ya bụ ji eji eme iri ji ọfụ kedu uru ji balụ kedu ihe dị iche eji ji were eme kedu ụdị ji anyị nwere n'ala Igbo maka na ụfọdụ amara ụdị ji enwere n'ala Igbo n'ezie n'ezie ji bụ eze nni niile enwere n'ala Igbo na mgbe gboo ụdị ọba ji mmadụ nwere so n'ihe eji ama onye nwere akụ na ụba ya bụ ife akụ akụ na ife enwe enwe ji na-egosi ịdịkọ n'otu udo na mmụba matakwa ama na ndị igbo kwere na enwere chi ji nke a na-akpọ ifejiọkụ ndị igbo kwere na ọ na-echekwaba ndị niile na-akọ ji anyị nwere ụdị ji dị iche iche enwere ji gbangọ enwere ji nwa opoko enwere ji ọnịcha enwere ji ayabu wee dịrị gawazie mana eneghị anya n'ihe onyonyo nke ọzọ m ga-egosi gị aga m egosipụta unu ụdị ji niile enwere n'ala Igbo ya na ka ha ra ma mgbe eji akụ ya ma mgbe eji abụpụta ya n'ala maka na ndị Igbo sị na mmadụ kwụrụ ọtọ gbujie ji o hukporo ana wee bupụta ya ka anyị nebazie anya n'ihe dị iche iche eji ji eme nke mbụ na nke bụ isi sekpụ ntị bụ eji ji eme mmemme dị iche iche dịka iri ji ọfụ ene anya n'ala igbo niile ma na mba germany ma na mba london ma na mba america na mba igbo niile gbaa gburugburu a na-eme emume iri ji ọfụ ma ndị igwe ma ndị nze ma ndị ọzọ onye ọbụla na-eri ji ikene Chukwu maka owuwe ihe ubi ọ na-abụ tupu eme emume iri ji ọfụ n'obodo ya tupu mmadụ ebido riwe ji na bie anyị emegodo iri ji ọfụ n'obodo igwe ga-eme iri ji ọfụ n'obodo ịgwa ndị obodo na ji ọfụlụ apụtagokwa na emee mmemme dị n'ime ya onye ọbụla eriwe ji ọfụ eriwezie ya n'ụlọ n'ụlọ ọmabụla eziokwu ejikwa ji anụ nwaanyị eji ji abịalụ mmadụ mgbalu eji ji echi echichi dịka ichi echichi nze ichi echichi ọzọ wee dịrị gawazie n'ihe onyonyo nke na-abịa m ga-egosi gị aga m egosipụta gị ụdị ji niile enwe n'ala Igbo nke bụ eziokwu ma ji ọcha ma ji ayabụ ma ji gbalụ mkpị ma ji nke toro ogologo aga m egosi gị ha ncha niile gbaa mbọ fụ na ị na-akwado anyị na Maazị Okeke TV ejekwana ebe ọbụla binyere anyị aka n'ihe onyonyo a kesara anyị ya ka mba ụwa niile mata ma fụ ihe anyị na-eme maka na omenala anyị ya adịrịrị ekene m gị kene onye na-emele gị ife kene ndị ị na-emele ife a sị m na ọ ya adịrịrị gị na mma chebiri na anyị na-agba nke ọzọ ka emesịa nụ